The last man standing, the DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, mdani nambala 1 wa MCP mdani wa chakwera mdani wa boma ndipo mmafunafuna mutamva kuti kuno chinocho chamwalira koma ndafuna ndikuwuzeni kuti ine ndilipo ndipo mmene akundikondera amalawi mapemphero mkati ndimachita kuziwa kuti chino ndi chamoyo ndipo mphamvu zilipo mulungu alipo olo mutakonza zidani kapena mutakonza ziwembu zotani ine sindidzaopa konse ndipo ngati alipo wina amaganiza kuti ine ndidzasiya kuwayimirira amalawi chifukwa chomuopa wina aliyense ine olo itabwera mfuti olo mutatumiza mfuti zanu kuti adzandiombere ine mukunama kwambiri Ine activism yanga panopa it has gone beyond activism ndilino pa international level ndipo ndizazukuta, ndizang'alula, ndizapitiliza kung'alula ndipo sindizaopa kuti uku kaya ndi ku army, ndi ku police, ku area 30, kaya ndi ku capital hill, kaya ndi ku dpp, kaya ndi ku udf kaya ndi ku aford kaya ndi ku mcp ko kaya ndi ku chiyani kaya ku utm ndimang'ambiratu kung'amba ndipo sindiona kuti ati uyu ndi wa tchalichi chanji mipingo yonse ndimalowa ine ndiye dc yo kung'alula kwanga koyamba mmamawa uno kukupita kwa komanda mkulu wa asilikali wa ame kunena kuti nthawi zina mukayiona njoka itafasa musaone ngati njokayo simaluma ndafuna ndikupaseni uthenga wa ulere abwana mmamawa uno anyamata anu ndi wokwiya kwambiri awa mmatcha kuti ma lance corporal kapena ma private soldiers ndi okwiya mukhoza kumapasana masaluti mmamawa uno kumayimikirana mfuti za ulemu koma muziwe kuti m'mitima mwawo anthuwo ndi okwiya sangakuwuzeni chifukwa cha malamulo amene mmapasana kumeneko discipline imene mmapasana koma muziwe kuti discipline imeneyo ndi ya feki anyamata anu ndi okwiya amene mwaadulira ma 200,000 kumasalale kwawo iwowo osachita konzati iwowo osawauza koditu ndalama bwana ndikuwuzeni ndalama ndi ija inampereka yesu ndipo ya yesu ijatu inali 300 kwacha kuli bwanji 200,000 kungomudulira munthu wosamuuza kwathuku ku mulanjeku anthu amakhoza kuphana chifukwa cha 10 tambala ndipo kalekale olo pa dansi kuti munthu waika 2 tambala yako wa- wabetcha ndiye wina alowemo umakhoza kumung'amba ndi mpeni ndiye kuli bwanji 200,000 ndi mmene malawi wavutira ndi mmene anthu aja amalandirira masalaleze yawo mukamudulire munthu 200,000 yosaziwika kumene ikupita izitu mukupangisa kuti anthu azichita speculate kunena kuti inuyo abwana komanda wa ame mukutenga ndalamazo kuti mukapereke ku mcp ku convention you are giving room for speculation zinthu zokuti mukanakhonza kuachita konzati yainayake ndipo akunena kuti inuyo mukuachita force ya amewo asilikaliwo kuti achoke kumene amapanga malenti ndi azikazi yawo ndi ana awo kuti azipita mu kampu akakhale ku, ku ame ku barracks chikhalirecho bwana mukuziwa kuti kumeneko nyumba kulibe olo matenti kuti azikagonamo azikagona mu tenti ndi ana koditu ngati kuli anthu amene akuvutika kuno ku malawi ndi apolisi ndi ame ndipo masalalizi a anthu amenewa ndi omvetsa chisoni mukamanyamula apolisiwa kupita nawo pa msewu pulezidenti aku- akunyamuka 3 koloko inu kukawasiya 1 o'clock am pa msewu zimangokhala kuti atsogoleri inuyo mzeru zanu nizoperewera Kalekale lijatu mukulowa mmene m'boma munkanena kuti apolisi ndi ame azamva kukoma koma ngati kuli anthu amene akuziwa kuvutika ali ndi mavuto oopsa kupatula enawo chifukwa chake onsetu m'bomamo akuvutikamo ndipo sakukufunani. sakukufunani koma sanganene koma nkhope zawo mwina mmaona olo diso lawo mmaliona anthu amenewa akuzunzika koopsa olo munati mukangopanga surprise visit mukalowe mmanyumba mwawo mukachite check mukapeza olo zofunda zawo mabedi yawo zinthu zawo zosauka zokhazokha kaye kaye a prison a prison ali pa mavuto koma inu zoona bwana mukangowauza anthu mukayiuze council yanu mukalamule kuti muzikadula ma 200000 ma atm tu anthu amenewa ali kwa anthu a katapira ndipo am- ku- kumudulira munthu 200000 ndiye kuti mwapha moyo wache wonse mu dziko limene ngakhale ana a sukulu akulephera ku, ku, kuti apitirize sukulu chifukwa ngakhale cdss yakwezatu pakali pano fizi yache ndi 40000 kodi munthu wakumuzi akayitenga kuti 40000yo ndiye inu mukuziputa dala kuputa dala mkwiyo wa asilikali basi mukadule 200000 inu ku zomba mwafikako mwaona welfare ya asilikali Mwafikako inuyo ku Moyale? Mwaona welfare ya asilikali? Mu Lilongwe mumafikamo bwana? Ku Chilumba garrison mwafikako ndikuona mmene akuvutikira asilikali kuti lero mukangodula 200,000 bwana munena zoona 200,000 asa ndipo asa koma akukulozani ndi ndani? akukulozani ndi ndani bwana chifukwa ndi, ndi koyambatu mu history ya dziko lino makamaka kumbali ya asilikali kuti asilikali akangodulidwa akangozuka kupita ku, kho- ku, ku banki kwawo ndikukapeza kuti kwadulidwa 200,000 ndi zoyamba mu history ndipo anthu akudabwa kuti kodi inuyo ndinu komanda wamkulu wa army wa mtundu wanji chifukwa pa mpando wanuwo pakhalapotu anthu ambirimbiri koma sanapangepo zimenezi iyayi inu ndizodabwisa kuti mwangobwera zanazanali koma mwayamba kumabweresa zinthu za chilendo bwana ine ndingokuwuzani ngati mtsogoleri kapena purezidenti wa anthu osauka asilikali ndi okwiya koopsa ndipo mukanakhala wina wa nzeru ndalama zimene mwadulazi mukanazibweza chifukwa anthu azigwira nanu ntchito koma ali okwiya chifukwa ndalamayo ndi yawo olo mutadula one tambala yeniyeni ndalamayo ndi yawo pa payslip pache ndalama zoti ndi zawo si zanutu iyayi ndalamazo ndi zawo ndipo munayenera muachite consult musanadule Mwa- mukhale ndi meeting yabwino ndi chimodzimodzi zimene akupanga a mra akungodula uh, kuma- kumatchaja anthu ndalama pa zinthu zokuti sanayenere kumatchajidwa ndiye tikunena kuti kodi tikapanga mademo muzaona ngati ndife anthu olakwa m'malawi muno anthu akuzunzika koopsa ena ndi awo amene azi ma- madala ena ake okuti anachita ana, ana, anachita retire kuwame akudwala stroke ena wali ndi kidney failure mukuwazuza ku Capital Hill inu si nthawi yake imeneyi mukanachita intervene ndi imeneyi a pv phiri simukanachita intervene muwathandize anthu amene azigogo okuti anali kuwame konko muzasiya legacy yanji muzasiya legacy yanji kodi inu a Chakwera muzasiya legacy yanji popeza ndinu commander in chief ndi apa munapita ku balaka ndikumakaononga ndalama zulo zulo kunali khrisimasi ku balaka yofuna kusangalatsa anthu anthu kuti akutameni ndiye ngati munalephera kuzaza balaka stadium yaying'onong'ono kulephera kuzaza kungozazamo ana ndi apa mukasauka ndi ma t-shirt kumakagawa mma secondary school ma t-shirt ndi ndalama ma 5000 zosatira zache mwano wache mwauona wa Chalakwe zosatira zache mwaziona mwaimbidwako nyimbotu nyimbo za mwano konkuja munapita ndikumakagawa ma 100 biliyoni mukuti kusangalala dziko lomvetsa chisoni dziko la atsogoleri ake amene mitu yawo ndiyosayenda bwino Ndithu ine sinayambe ndamvapo olo ku America kuti ali ndi msonkhano osangalalira kuti ati awononga ndalama. Anthu okuti ndinu azatenge opempha. Kodi nsalu imene ijayo ndi ma T-shirt amene ajawo a NEEF aja mwawononga ndalama zingati? Tsoka ilo ndi boma lokuba kwambiri ndekuti ndi ku neef konko anthu angooba makobili. mwaonongatu zinthu dzulo lijatu dzulo lija mwaononga makobiri oopsa opambanaponso pa 100 biliyonipo zosatira zache ndija balaka simagawa masiwiti balaka ndija yakutukwanani yakuimbani nyimbo ngakhale kuti konkuja mwalandirako vinyo vinyo uja anaoneka pa ujeni paja pa msonkhano paja kuti aa kodi aja akaimba za vinyo aja si awa anakutengerani vinyoyo akupasani koma akuluakulu ndalama ndalama ndiyopsa kwambiri nde ndakufuna ndikuwuzeni kuti bwana mmene mwawonongera ndalama zija mukanakhala kuti mukutenga ma 100 billion mukunenawo ndikumuyikira civil servant aliyense Ndikulamulanso inu kuti onse a pension alandire, onse amene aku, akufuna compensation ndalama zawo alandire, onse amene ali ndi ma arrears m'bomamo alandire. Mukanakhala nambala wanitu koma mukungowononga ndalama za boma, kumangowonongera zinthu zopanda ntchito. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti iyi mwayiyambayi asilikali ndi okwiya. Asilikali anu akwiya koopsa mwawalanda ndalama zawo aliyense 200,000 komanso mukuchita kuwachita force. Kodi tsopano anthuwa akakhala kutiko? Kuwachita force kuti akalowe m'barracks nyumba mulibemo. kwawona ku airwing airwing ku zomba oyendesatu ndege koma mmene akuvutikira simasewera lero lino abwana mukangobwera mukawadule anthu 200000 anthu okuti amayendera ngongole anthu amene awawo ndalama zawo amachita ena aja kuyimba foni kumuyimbira wakatapila kuti bwana tathamangani muku- ku banki kwangako ndiye atm yo mukaone ngati kuti kwalowa zingapo ndiye zi- mukatengako zanuzo ine mundisiyire zinazo ndi- ndibwerenso ndizasayinire ndi mmenetu moyo ulili kuno ku malawitu amenewo amenewo apolisi amenewowo timadabwa nawo apolisi ena matama mmene amapangira matama amatenga ngati dziko ili ndi la amawo kapena polisiyo ndi ya amawo koma mavuto simasewera mavuto so chonde abwana munayenera kuti mupange zinthu zofunikirazo kusamalira mu ntchito yanu muzasiye legacy yabwino inunso am- am'boma inuyo makamaka maministers a mcp muziwe kuti ino ndi ziko china chilichonse chimatha maudindo anuwo azatha lero mwakangalika kumapita m'mashopu kumapeza amwenye kumapeza maburundi kumapeza anthu osiyanasiyana ndi kumapempha ndalama za ku convention mauthenga amene kuti akutipeza ife mwasiye a business tikunena ati inuyo maministers a mcp mwanyanya kupempha mwaba ndalama nthawi yayitali lero ndiye mwalowa ku private sector mukumachita kumayimbira anthu amabizinesi ena ndikumakupezani m'mahotelo kunena kuti akupaseni ndalama ndi uchisiru weniweni umene womaopseza anthu amwenye kumaopseza amwenye kuti aye iweyo ukapanga masewera ndikutumiza kwanu ku india undipase ndalama uzipita na- uzipita nazo ku convention that is completely nonsense muzasintha liti muzasintha liti inuyo nonse okuba ma activists okuba a mcp ma activist okuba inuyo pano pa mukusakasaka magalimoto kuti mugule magalimoto ndi ma 50 million amene akupasani koma ndiye nde kuti siku lina muzazisanza simuli papero sopano sipaja munkapita ndikumakanyoza nthawi ija a dpp kuti a dpp amasiya anthu papero nanga inu popeza mwasiya ma activist anu papero zonsezo tikuziziwa koma chabwa cha gondola ndithu tinanena kuti 2024 muzaziona ndipo amalawi mwamba kuziona wina wayenda wa uyo uyo ku balaka atapereka ma t-shirt a nifi atapereka nsalu za mcp ma t-shirt a mcp koma alangizi a mcp mukanamuuza zanuyo azathamanga siku lina wauyoyo ndikuthyola mwendo the dc mwana oopsya kwambiri